so in conclusion of that ife onyonyo m bu ụzọ wee drop now because of ka ọ ghara ịdị too long ka m kọtụrụ ya so agwa m unu sị unu na more than half a million ka eji wee kopụta m from azụ backyard amarọ m ka the thing si aga amarọ m ka esi eme ya bụ ife ọ bụ si ntị izizi m bụ ife a so m wee na-akọwara onye sendeli message na aka m ba n'ọkụ aka m abarọ n'ọkụ jụọ m why m ji wee kwuo like that ọ bụrọ sọsọ maka na m zara afa ọzọ no ife aka m ejirọ wee ba n'ọkụ bụ na na m apụtarọ fụ mụ na onye onye ọkaikpe ọkaikpe ka ọka ihe nwa ekwuo face to face abarọ m na rum ikpe esi n'azụ kopu m and the two bụ na a remandrọ m sị m buchiya m azụ sị m nachitekwa azụ ọ mgbe a na-a remand na-ebuchi ya ya azụ ịnarakwazi ya ịpụta n'ụnọ ikpe ekpesi ikpe gị ọ garọ asị bịakwazịa next week ị nachiya azụ banye n'ụnọ ndị uwe ojii a ebikwakwa ya aka ahụ ọzọ before unu wee banye na na na unu na nga unu ịbịakwazi ọzọ return fụ ọzọ return fụ ọzọ aka gị niile a ya-emesi upload ozugbo but nke m ahụ esi otu a wee kopu m emerọ upload so o nwerọ ka o si baa n'ime with a reason another that's a- another eh, reason m na-enyekwa gị bụ na mụnwa afụgo onye o mere yes ụmụ anụmanụ nwanne anyị nwoke sikwa otu a wee gaa elilie lie ya esi otu a kopụtie nyanwa mesie ụmụ ife ndị anụwa na-eme ụmụ na-eme ụmụ ife o- Uber Eats anụwa delivery anụ ụmụ ihe scooters a so nyanwa jee nene nke ya n'ọkụ although na m ejeberọ nene nyanwa jee nene nke ya n'ọkụ nene ọkụ nene eh, aka ya je nene whether police clearance ka o mee ka ọ gịnị je nene ya ọ bụ na ọ barọ n'ọkụ the same way nke m si wee ga ka nke ya si wee ga and beside onye bi m aka charcoal anụ a na-ebisi before ebitesie n'akwụkwọ bụ onye gwa m na ya ya bụ onye gwara na ọ ya akpọnye m onye uwe ojii onye onye ọkaiwu onye ọkaikpe ya kpọpụta m so ọ gwakwa m nwa sị na akwụkwọ ahụ m biri aka na anyị emerọ upload provided na anyị ama na anyị ekopụta m from azụ na ama eme upload gị so gị nwa na-asị m na aka m abago n'ọkụ asị ka ọ bụ ụbọsị m ejekwa je nene ya m ma-abịakwakwa ebe a bịa gwa unu ọkwa ka a na-eshare the experience ka gị nwa bụ ewu ọfịa ka nọ n'akụkụ na-amata because na ị marọ uche ịbụ na ijere ala ebe a bịa aka bịa aka aka ya baa n'ọkụ asị ọcha because aka m a achọghị m ife ya emenata aka m a ka ọ baa ọkụ n'ọkụ obodo a ịfụ aka m a ọ bara n'ọkụ obodo a manụ ụna ka m nwee straight maka na a sị na ada efichazi eficha na even na ichewe 5 years ọbọzi 5 years ọ pụọ na-azị apụ na 5 years ife ọ na-anọ ọ pụzia n'ọkụ bụ ọ pụọ n'ọkụ bụ 10 years biko ị nọrọ obodo a nsị asị nkwu eziokwu kọwalụ m ịghọtago m because uche onye adịghị njọ nke m maara ka m na-akọ n'ife ọ na-anọzi bụ 10 years before ọ pụọ na ọbọzi 5 years and again ihe ejikwa chọọ ka eficha ya ezigbote ụgwọ ka ị ya akwụ before efichapụ ya so achọghị m ka aka m nụwa baa n'ọkụ na m anaghị ele afịa adị m ele ọgwụ ọnakawo na ọgwụ nwa ka m na-ele wee le- na-eleta ezigbote ego aka nwa na-abazi ọkụ ngwa nya babazie ruo m anya na eh, ya na eji m ego but gị nwa na-asị na ị bara n'ụlọ nke ndị uwe ojii mee ya bịa aka bịa aka ọbụla aka ya abaghị ọkụ ma na onye ọbụla ma na ụwa niile a ndị niile nọ n'ụwa a, ndị niile na-aba ndị ụlọ ndị uwe ojii na aka fa na-aba n'ọkụ unu nwa bụ ndị na-ele afịa unu nwa bụ ndị na-azụ atụke a na-anwụdo unu kwa abalị ọbụla achịkọ unu ama m na achịkọta boys nọ n'ime nga nọ n'ime cell nọ n'ime ụlọ ndị uwe ojii ama m one ụmụ anụmanụ be anyị ekpokọtara ndị na-azụ ma ndị na-ele igbo ma ndị na-ele ihe na ọdọ ha nwekwa ike ụlọ amara ka ha na-ele bata ebe a sị nnọọ igbo ka ha na-ele njụọ ha kee ihe eji jide ọ sị na ee ha jikwa wee fụ mkpụrụ igbo na-anọ n'aka ya nke nwa nke nwe wee delie ya enwe ofu ike bụrụ amara ọ chọrọ ịgwa m ọ fụgoro nwaanyị be ha ebe a

mụnwa bụ ife na ebe a nwere onye nyọrọ ya tụkọọ ego wee gbapụta m nwere onye nyọrọ ọkwa ya ka o ji adị mma ị na-eme ife na-eme ife with be anyị be anyị be anyị be anyị ime ife with be anyị and ụmụ anụmanụ ndị obodo ịma na ọla anyị n'anya ọ bụrụ na mụ na anụmanụ nwoke obodo na ife e, na-anụnụ okwu ọlakwa m n'anya because ọkụ yilibe kọwa n'elu n'elu ndị obodo isi ha kpakọrọ ha ọnụ ọ ya ma ihe ọ ya emenwu yes mana onwe ihe dịka be anyị be anyị isi akpakọ ha ọnụ mana gị nwa na-eme be anyị with anụmanụ nwaanyị obodo eje tụọrọ ya ego na site kpọọ na okeke kpọọ na okafọ kpọọ na okeke kpọọ na okafọ ngwanụ guy anụkwanye ihe guy na ndị arikwa m oge guys ma anụ ka esi wee mee guy nke nwa atụkọrọ ya ego nke a na-eme ifele ọ na-eme m ifere n'ebe unu bụ ụmụ anụmanụ nọ ma unu amala ife and a na-atụkọrọ ị nya bụ ego abụ na eme gị ka ime ebuda anyị ebe nwa na-ebuda ndị mmadụ wee jenaba buda anyị na ndera ebe a ka akọchakọrọ akụkọ ya anụmanụ idesa n'ụlọ akwakụba nke o esi wee lee ngwongwo yi kwakụwa ka o esi wee lee moto iji eje atụ azụ atụke kwakụwa ka o esi wee mee ka ịshọ wee jee rọrọ ụmụnne n'one a ị na-akpọ ndị gai gai ndị otu ị na-achọta lawa francha na ofu na ofu kedu ife igenu kedu ulu nwaanyị obodo balị kedu ulu nwaanyị anụmanụ nwaanyị obodo balụ gị na iwa ịpụta ịba n'ime atụọlụ ya ego ndị mitin atụọlụ ya ego ndị guy ji na guys hey na eh, na wow si m aka esi mekpọọ n'onye a ka o weta mkpọ anọ m that night ka ha na-akpọ ndị mmadụ mana ha nwekwa nwanne m nwaanyị I mean nwa m nwaanyị nwa m nwaanyị nothing nwere ofu onye nwa ha nwaanyị m fụ ifele unu na-eme m ifele megbukwa unu ifele wụrụ pọtị kọchie unu anya